mtsogoleri wa dziko lino yemwe angosankhidwa kumene peter mutharika ndi wachiwiri wake awalumbiritsa loweruka wfp ikufuna 158 million kwacha yothandiza amalawi 1.9 omwe akhale ndi vuto losowa chakudya ndipo mzamalonda bungwe la cftc lavomereza kuti carson investment igule bizinesi ya masitolo a shoprite tiyeni tikhale limodzi tili ndi izi komanso zina zambiri tiyambe ndi nkhani yoti bungwe la minibus owners association of malawi moam lati kuchuluka kwa mikangano yolimbirana umwini wa malo oimapo galimoto zonyamula anthu kukusokoneza ntchito za mamembala ake izi zikudza pamene anthu olimbirana malowa omwe amadziwika ndi dzina loti migodi achulukira ku lilongwe ndi blantyre ndipo mlembi wa bungwe la moam a coxley kamange wati zomwe zikuchitikazi zikuphwanya malamulo chisomo chingwalu ali ndi zambiri mu lipotili mlembi wamkulu wa bungwe la moam a coxley kamange ati mchitidwewu

kuyitanira mmalamulo ndi zoletsedwa ndiye ifeyo tikuwapempha achose nawati amene wawa kuti mudziwenso chire ndena kuti mitengo ya anthu okwera maminibasi ikhoza kutsika ifeyo timapanga mitengo pene paja timawerengera kuti kodi oyitanira tipereka zingati kodi kusiteji tipereka zingati kadaulo pa nkhani za ndale ndi ulamuliro wabwino wonderful mkhutche wati mchitidwewu uli ndi kuthekera kosokoneza zinthu mdziko muno chimenechi chikupereka chiopsezo chachikulu pa chitetezo makamaka ku lilongwe ndi ku blantyre nde boma likuyenerapo kulowapo ndithu momveka bwino komanso motsindika kuti zimenezi azithetseretu chifukwa tikangoti tikuzivomereza kuti zizipitirira zimaperekanso malo abwino amene anthu ena opanga za upandu amatha kumabisalirako sabata yatha mlembi wamkulu wa chipani cha democratic progressive dpp a peter mukhito anadzudzula zomwe zikuchitikazi iwo anati chipani cha dpp ndi chosinthika ndipo chikuchita zinthu osati mwachizolowezi nthawi zambiri boma likasintha anyamata amalimbirana migodi ndipo izi zimachitika kwambiri ku lilongwe ndi ku blantyre m'malo mwa zodiak ndine chisomo chingwalu bungwe la world food program malawi lati likufuna thandizo la 158 billion kwacha yoti ithandizire amalawi pafupifupi 1.9 million omwe akhale ndi vuto losowa chakudya mu miyezi ya oktoba mpaka januwale mkulu wa wfp kuno ku malawi wati bungweli likufuna kupereka thandizo la chakudya kwa anthu a mumaboma asanu ndi anayi malinga ndi a kondwani hara aku bungwe la center for social concern ndi anthu ochulukirapo omwe akhale ndi vuto la chakudya mdziko muno munyengo imeneyi ndipo popitirira ndi nkhani zathu mwambo olumbiritsa mtsogoleri wa dziko lino yemwe wangosankhidwa kumene a peter mutharika komanso wachiwiri wake a jane ansah uchitika loweluka likudzali pa kamuzu stadium mu mzinda wa blantyre mneneri wa president mutharika shadric namalomba watsimikiza izi polankhula ndi zodiak a namalomba anayankhula ndi cassim aubi poyankhula pa mwambo olimbikitsa kupeza thandizo E, titero kuti di- titsimikize kuti mwambo umenewu olumbiritsa president komanso mwambo wotino kubwera alendo nkudzaonera mwambo umenewu zimene zichitika loweruka likubwerali ndipo zikachitikira ku blantyre ku kamuzu stadium palibe chifukwa chapaderadera titero kuti blantyre ndi blantyre ili ku malawi ndi chimodzimodzinso ku lilongwe chimodzimodzinso ku mzuzu konseko tidakanena kuti ayi tisankhe malo amodzi woti tikapangire koma chifukwa chakuti no wiki imeneyiyo apurezidenti profesa arthur peter mutharika ali ku blantyre konkuno ndiyeno tinaona ngati ndi chabwino komanso ku blantyre konkuno mabungwe onse aboma maofesi onse a boma alipo kunoko amene akufuna kugwira ntchito imeneyoyo ndeno tinaona kuti tingopangira konkuno chinanso nchakuti sitikufuna kuononga ndalama za boma kuti no ndalama zionongeke kuti no pa nthawi ino ayi nchifukwa chake taona kuti tingopangiratu ku blantyre konkuno tisevenso ndalama za boma nthawi zambiri uh, mwina kapena tikayang'ana mbuyomu imakhala kuti tsiku lolum- lolumbiritsa kukhala lina komanso la inauguration kukhala lina zakhala motani kuti mwina zikhale zonse tsiku limodzi izi zakhala chonchi kuti zikhale tsiku limodzi chifukwa chakuti no mukaonetsetsa kuti tipange kulumbira ku tsiku lina tikondwererenso tsiku lina ndiye kuti zimenezo ndalama zokhazokha ndiye kuti tiyerekeze kuti mupanga kaya lachinayi anthu abwere bwere adza- adzaonere mwambo umenewo kenaka adzikhalanso mahotelo kumayembekezera kapena aziwapezera malo ogona adziyembekezera nkuti ayi tsiku linalo kapena ku wiki wakewo tikapangenso mwambo wina tikuona ngati no kumeneko nkuononga ndalama ndiye zinthu zonse zingopangidwa tsiku limodzi tiseve ndalama mukudziwa inuyo boma la profesa arthur peter mutharika mfundo yayikulu imene iwo imapo ndi kuti no chuma cha boma chisamaonongeke ngati kuli nkotheka ziyesetsa ndithu kupanga zinthu zakuti ndalama za boma zikusamalika bwino ndiye njira imodzi yosamalira ndalama za boma ndikuphatikiza mwambo umenewu nkupangira pamodzi zonse pamodzi
bungwe la world vision malawi lati pali anthu af- pafupifupi 6 million mdziko muno omwe alibe mwayi opeza madzi aukhondo zomwe zikubweretsa mavuto makamaka kwa amayi mkulu wa world vision a charles chimombo anena izi pamene amakhazikitsa ndondomeko yofikitsa madzi abwino mmadera ndi kulimbikitsa ukhondo mdziko lino mlembi wamkulu ku unduna wa zamadzi a elias chimulambe wati ndondomekoyi ithandiza boma kufikitsa madzi kwa aliyense zambiri mu lipoti ili la irene kayira lomwe wawerenga ndi eamon piringu
bungwe la world vision lati likufuna kufikira anthu 600,000 ndi madzi a ukhondo komanso anthu 1.2 miliyoni ndi nkhani za ukhondo pofika chaka cha 2030 mkulu wa bungweli a charles chimombo wati kupatula Izi, nazo sukulu zokwana 1,140 ndi zipatala makumi anayi zikhala ndi madzi aukhondo pa nthawiyi. Ku Malawi, gawo limenelili likufunitsitsa kuti liunikire madera okwana asanu. Dera loyamba ndi kuti anthu akhale ndi madzi koma madzinso azikhala kuti ndi a quality, aubwino. Komanso gawo lina ndi loona kuti pakhale ndondomeko zabwino za kasamalire ka madzi amenewawa ndi kutinso ndalama zipezeke kuti madziwo azipezeka. Mlembi wamkulu mu unduna wa za madzi a Elias Chimulambe wati bungwe la World Vision lithandiza boma pa ntchito yolimbikitsa ukhondo. Malawi 2063 tinayamba kaleso kupanga kuyambira uh, mtaji kuti kale 10 year mpaka kufika 2030 sono izinso za business plan imene apanga a World Vision zithandiza kwambiri kuti tikwaniritse eh, mapulani athu ofika 2030 kuti aliyense akhale ndi madzi aukhondo eh, komanso akhale ndi zimbudzi zamakono ndi kutinso akhale ndi zoyenerera pa ukhondo wa munthu. Ndondomekoyi ayigwiritsa kufikira mchaka cha 2030 mukuonera nkhani ipano pa zodiak ndipo muli ndine chisomo nyenda tili ndi zina zambiri posachedwa khalani pomwe kulandiraninso tionenso mitu ya nkhanizi bungwe la minibus owners association of malawi lati mikangano yolimbirana umwini yakula pamalo oyima mabasi mtsogoleri wa dziko lino yemwe wangosankhidwa kumene peter mutharika ndi wachiwiri wake awalumbiritsa loweruka wfp kufuna 158 billion kwacha yothandiza amalawi 1.9 million omwe akhale ndi vuto losowa chakudya ndipo mu zamalonda bungwe la cftc lavomereza kuti carson investment igule bizinesi ya masitolo a shoprite popitirira ndi nkhanizi nthambi yoona za maubale wa maiko pa nkhani zachikhalidwe mdziko la india indian council for cultural relations iccr komanso university ya malawi unima asayinirana pangano lofuna kulimbikitsa maphunziro pa sukuluyi kazembe wa dziko la india kuno ku malawi a amararam gujar komanso wachiwiri kwa chancellor wa unima a profesa samson sajidu ndiwo anaimira mbali ziwirizi panganoli ndi la zaka zisanu ndipo mwa zina akatswiri pa maphunziro aku india azizaphunzitsa ku unima komanso ophunzira aku unima azitha kupita ku india raphael mlozoa walemba lipoti ili lolemba nthambi yoona za maubale okhuza nkhani za chikhalidwe mdziko la india council for cultural relations komanso yunivesite ya malawi unima asayinirana pangano yofuna kuthandizana pa nkhani ya maphunziro Polankhula pa mwambo omwe unachitikira ku Zomba, kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi a Amararam Gujar anati dziko lawo ndilozipereka kuthandiza dziko la Malawi ndipo mkatikati mwa pangano omu University ya Malawi ikhonza kupata mwayi oti izitha kukhala imodzi mwa mayunivesiti odziwika bwino pa dziko lapansi. Iwo anati izi zibwera magawo osiyanasiyana amene ali mu mgwirizanowu omwe nkuphatikizapo kuti aphunzitsi odziwa ntchito yawo azibwera kudzaphunzitsa komanso amalawi azitha kupita kukaphunzira ku india wachiwiri kwa mkulu wa yunivesiti ya malawi profesa samson sajidu anati iwo ndiokondwa kwambiri kamba koti dziko la india ndilotsogola mu zambiri ndipo iwo apindula India ndiyosogola kwambiri zigawo zambiri zikakhala kaya ndi za za chuma kaya za mankhwala kaya za ndale ndiwosogola so atisankha ife kuti ti azibwera ma professors kuchoka ku india ko kuzaphunzisa komanso nawonso aziphunzira zathu chifukwa ndikusinthana koma tikhulupirira kuti tiphunzira kwambiri ndife malo mwa zbs kuno kuzomba ndi rafael mlozoa
malonda akupitirira monga mwa masiku onse kwa mavenda ogulitsa katundu malo osavomerezeka mu mzinda wa lilongwe ngakhale kuti khonsolo ya mzindawo yati iyamba kuthana ndi ochita malonda malo osavomerezeka zodiak itayendera m'malo angapo mu mzindawo yapeza kuti mavenda akuyalabe malonda awo kunyozera chenjezoli ndipo wapampando wa msika wa tsoka a steve magombo wayikira kumbuyo khonsoloyi ponena kuti mchitidwe ogulitsa malonda m'malo osayenera umachititsa kuti ogulitsa katundu mu msika asapeze phindu lochuluka kenford mdima walemba lipoti lotsatirali pomwe zodiak inayendera malo osiyanasiyana mu mzinda wa lilongwe pofuna kuona ngati ochita malonda omwe akhala akugulitsa malonda m'malo osayenera agonjera chenjezo loti achoke m'malowa yapeza kuti malonda akupitirira monga mwa masiku onse ena mwa mavenda omwe akugulitsa malonda m'misewu akuti misika yambiri ilibe malo okwanira zomwe zimachititsa kuti iwo azichita malonda awo m'malo osayenerawa koma wapampando wa msika wa tsoka a steve magombo wayikira kumbuyo ganizo la khonsolo ya lilongwe lochotsa anthuwa m'malowa ponena kuti malamulo akuyenera agwire ntchito. chitsanzo ngati amene apanga bizinesi zakaunjika ali ndi malo kunoko ndiye ngati akupanga bizinesi yomweyo kunsewu munthu sangabwera kunsika kudzagula pamene bizinesi yomwe ili kunsewuko mabizinesi amene tipanga kunokofe tidali muns- munsewu momwemo ndiye tidachita kuchotsedwa ndiye ngati anthu apanga bizinesi mu- munsewu ndiye kuti munthu sangabwere kuno kunsika ndiye kuti bizinesi kunoko sizikuyenda chifukwa anthu amene ali kunsewu Poyankhula ndi Zodiak posachedwapa, mkulu wa khonsolo ya Lilongwe a Macloud Kadam'manja anati asanachotse mavendawa m'misewu pakhala zokambirana ndi akuluakulu a m'misika ya mumzindawu. Pakatipa, magulu osiyanasiyana kuphatikizapo mabungwe omwe si aboma adandaula ndi kukula kwa mchitidwe wogulitsa malonda m'malo osayenera maka m'mizinda ya dziko lino m'malo mwa zodiak ndine kenford mdima gulu la anthu omwe anagwira ntchito yoyendetsa ndi kuyang'anira chisankho cha pa 16 septemba lolemba linasonkhana ku likulu la bungwe la chisankho la mec ku lilongwe komwe limafuna kukakamiza akuluakulu kuti awapatse ndalama zawo za ntchitoyi mmodzi mwa anthuwa innocent mawembe wati kuchoka pomwe anagwira ntchito pa 12 mpaka 19 septemba bungweli silinawapatse ndalama zawo ngakhale anzawo ena analandira kale ndalamazi a mawembe akuyankhula ndi eamon piringu Ine ndinagwira ntchito ngati biometric voter identification clerk chimodzimodzinso anzangawa ena ndi ma- ma- anagwiranso position yomweyo ndi palinso ena anagwira ntchito ngati ma clerk eh, ena anagwira ntchito ma- ngati ma presiding officer tonsefe timagwira ntchito limodzi komano kufikira pano malipiro athu sitinalandire kunoko ife tinabwera kuzapanga follow up za malipiro athu chifukwa choti malipiro athu sanatipatse ndiye timapanga follow up za malipiro amenewo kuti atipatse chifukwa choti anzathu amene tinagwira ntchito analandira kalekale komano ife sanatipatse ndiye timazapanga follow up ndiye tinapanga na mobilize tibwere tonse ngati gulu makamaka amene aliyense akuzimvera kuti nayenso mwina mwake azafunse ekha malipiro ake chifukwa choti aliyense akamafunsa payekha zimakhala ngati zikutenga nthawi nde tinangobwera ngati gulu kuti mwina mwake akationa kuti anthu akufuna ndalama zawo mwina atipatsa akuluakulu takhala tikuwayimbira mafoni ena kumatiyankha ayayi zitheka zitheka and panopo kufika panopo it's almost 3 weeks mmene tinayambira kufunsana za ndalama zathu koma ndalama zo sizikulowabe angotipanga mapromise and takhala tikubwera ku ofesi kwawo kuno kuza- kuzafunsa angoti ah siyirani ma details anu umu ndalama zilowa max kumangopita nde nkuona anthu tinangoti bwanji tipite konko aliyense akazimvere yekha tsogolo ife timadikira kuti a mec atiuze zenizeni lerolo kuti ndalama atipatsa kapena ife titayankhula nawo mmamawa anangotiuza kuti siyirani ma details anu muzipita komano ifeyo malinga ndikuti zimene takhala tikupanga nthawi yonse nde tinaona kuti sizitithandiza tinawauza zoti ifeyo tidikira ndalama zathu konkuno mpaka zilowe kuona mwatipeza tidakali konkuno tikudikirirabe anthu amene tilipo ndi ambiri ndithu mwina over 200 chakuti ena of course sanafike chifukwa choti mwina mayendedwe anavuta Yeah, komano anthu amene tafika kunoko tinakwana around 60 chakuti ena atopa apita kuona mwatipeza mwina tatsala ocheperapo akuluakulu a mec sanayankhulepo pa nkhaniyi kupitira nkhani zathu bungwe la competition and fair trading commission cftc lavomereza kuti kampani ya karson investment trust igule masitolo a shoprite ndipo ikhazikitse njira zotetezera ntchito komanso ogwira ndi ogula ntchito ogu- ogula sitolozi maka mneneri wa bungweli a innocent helema wati chiganizochi sichi- sichisokoneza mpikisano pa msika kapena kupereka mphamvu kwa sitolo imodzi pa malonda ndipo mlembi wamkulu wa bungwe la malawi congress of trade union a charles kumchenga wati ndi okondwa kuti ngakhale sitoloyi ikugulitsidwa anthu sachotsedwa ntchito zambiri mu lipoti ili ndi sarah tembo
bungwe la competition and fair trading commission cftc lati litaunikira lapeza kuti kugulitsa shoprite kupita ku kampani ya karson investment trust kukhoza kubweretsa zopsinja monga ogwira ntchito ku shoprite kuchotsedwa ntchito komanso makasitomala kusasamalidwa bwino mneneri wa bungweli a innocent helema wati mwa zina kampani ya karson investment ikuyenera isachotse ntchito ogwira ntchito ku shoprite omwe angafune kupitiriza ntchitoyi komanso kuti ipereke ndalama kwa ogwira ntchito omwe angafune kusiya ntchito kuonjezerapo kunena kuti a karson investment trust ayenera kumapereka maripoti ku cftc 90 days ina iliyonse kwa zaka ziwiri zimene zikubwerazi kulongosolapo mmene akutsatirira ma conditions amene apatsidwawa mlembi wamkulu ku bungwe la malawi congress of trade union mctu a charles kumchenga wati ndi okondwa kuti palibe ogwira ntchito amene achotsedwe ntchito pomwe anthu ambiri akukumana ndi mavuto azachuma mdziko muno zikungotanthauza kuti amene akulowa m'malowo akusamalira maufulu anthu ogwira ntchito muno mu malawi ndi ifeyo ngati malawi congress of trade unions ndife osangalala kwambiri ndi chiganizo chimenecho ndipo tidzapitiriza kuwalemekeza chifukwa cha ziganizo zokhwima komanso zokomera ogwira ntchito ngati zimene zikupangidwa mu mwezi wa juni chaka chino shoprite malawi inasayina pangano logulitsa sitolo zake zisanu ku kampani ya karson investment trust patatha zaka 25 ikugwira ntchito mdziko muno

kuwerenga ndi kulemba. Alusowa akumagwiritsa ntchito luso lawo pophunzitsa kuti ndi kulimbikitsa ana maka zofunika kudziwa kuwerenga. Innocent Kumchedwa walemba lipoti ili lomwe wawerenga ndi Bright Kanyama.
ulendo wa ku malawiwu wayamba la mulungu ku nkhoma m'boma la lilongwe ndipo utha lolemba ku mchinji ulendowu wadza pomwe emmie deebo anali mdziko la south africa masiku apitawa komwenso analimbikitsa ana zokhudza kudziwa kuwerenga ndipo masiku akudzawa deebo pamodzi ndi akazembe anzakewa anyamuka kupita ku uganda pokhala akazembe a funetix akugwiritsa ntchito luso lomwe ali nalo polimbikitsa ana kuwerenga chiyankhulo cha chingerezi maka pogwiritsa ntchito app ya funetix yomwe ili ndi njira zokomera ana komanso zosavuta kuti adziwe msanga kuwerenga Emmie Deebo akufotokoza za kufunika kwa ntchito yotereyi. ndikukhutira pokuti ana achichepere akuphunzira kuwerenga anakali ang'ono pa saizi yabwino kuti akamakula ndizomwe timafuna ngati dziko kuti likhale lotukuka kuti akamakula azikhala kuti ali kale ophunzira anakali achichepere Naye woyimba wa mdziko la South Africa Spoke yemwe ndi wa zaka 16 anagwirizana ndi Emmie Deebo pa za mphamvu yomwe ali nayo ngati oyimba polimbikitsa ana kuchita bwino pa maphunziro awo. Mmodzi mwa aphunzitsi pa sukulu ya Ebenezer Institute of Learning ku Nkhoma a Enoch Mbedza wayamikira ntchito yomwe bungwe la Funetix ikugwira. pulogalamu yabwerayi yakuti tizigwiritsa ntchito app kuti tithandize ana kuwerenga zithandizira kuchepetsa mavuto amene ngati aphunzitsi timakumana nawo tikamaphunzitsa ana athu kuwerenga in- especially english chifukwa ana ambiri chi- chizungu kuwerenga kumawavuta makalasi ang'onoang'ono kuti azayamba kumene yemwe anayambitsa bungwe la funetix a kali woodward ali nawo pa maulendo omwe bungweli likuchita mu africa ndipo maiko monse momwe akuyendera bungweli likumapereka lamya za mtundu wa tablet kuti aziphunzitsira kuwerenga kudzera pa funetix app kuno ku malawi fonizi azipereka ku boma kuti ligawe apanso ndiye pamapeto pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake